bon n'a dara ko cɛfarinya parce que cɛfarin dɔnkili bɛ yen n'i b'o lamɛn i bɛ kɛ cɛ ye mais cɛkolon dɔnkili n'i y'o lamɛn i bɛ kɛ cɛkolon ye cɛkolon dɔnkili fana bɛ yen cɛkolon dɔnkili min bɛ mɔgɔ da ka mɔgɔ kɛ jɛnɛyakɛla ye ka mɔgɔ kɛ nkalontigɛla ye tiɲɛ yɛrɛ la cɛkolon dɔnkili nana bi n'i ye tele lajɛ muso cɛ tɛ se ka dɔnkili da n'u ma muso julankolon bɔ ma o tɛ se ka dɔnkili da n'i ma e yɛrɛ fa sigilen ɲɛ b'a la e ni npogotiginin bɛ k'aw meleke ɲɔgɔn na tele la bɛɛ b'a ye kasɛti bɛ e bolo e fa e bɛ tila ka na o dugu kelen kɔnɔ ka tila ka taa seli o misiri kelen na alimami tɛ foyi f'i ye ne yɛrɛ fɛ o ye kabako dɔ ye sa dɛ
nɛgɛjuru ye mugan mugan ni kelen fu ni fu tan ni kelen Kakɔlɔ premier de tun b'an bolo an ye dɔɔnin fɔ sinankunya kan ɔ jɔn de bɛ ala faamu an b'o yɔrɔ de kan ɔ nka kurantigɛ man nɔgɔn bi hɛrɛ tilenna Nba i ni ce kuma b'i bolo ne tun b'a fɛ ka yɔrɔ kelen ɲininka n'a tɛ i ma basi ye komi ale ko ko sunjata ma tagama ale ko ko sunjata ma tagama k'a ma nsira fana bɔgɔti quoi k'a ma mun kɛ k'a ma nsirasun bɔgɔti ka taga n'a ye quoi Ne tun ka ɲininkali y'o ye. Ɛɛ nsirasun n'a fɔra ko a ye nsirasun bɔgɔti fo mɔgɔw k'a faamu dɛ. Ɔnhɔn. A bɛ mɔgɔw kun na k'a fɔ ko jiri min tun kɛlen b'a ko jalasun k'a y'o de bɔgɔti ka taa n'a ye o tɛ. Ɔnhɔn. Ɔnhɔn nsirasun fana fitinin bɛ yen, a fitinin min bɛ kɔrɔbaya dɔɔnin fo mɔgɔw k'a faamu, a n'a taara yirijuba belebele dɔ bɔgɔti ka taa n'a ye ee. N ko mɔgɔ de tun don jinɛ tɛ o
mais a fɔra a minnu b'a fɔ u ye kuma de fɔ u y'u sagola kumaw de fɔ, fo k'a lajɛ ni hakili de ye, f'a ka lajɛ ni hakili de ye parce que jeli bɛ kuma duman de fɔ, unhun, wa n'i ye kuma duman lamɛn e de b'i hakili t'a la ko jeliya kuma ko wari di yan ko ɛ tɔgɔ sɔngɔ di yan n'i ye tɔgɔ sɔngɔ d'a ma a bɛ tɔgɔ da i la n'i ma fɛn d'a ma a tɛ fɛn f'i ye e m'a mɛn ko jeli tɛ malo ko mais k'a tenda bɛ wosi i ma deli k'o mɛn
merci n'o bɛ fɔ o kɔrɔ ye k'a bɛ nkalon de tigɛ a bɛ kuma minnu fɔ kuma ninnu bɛɛ tɛ tiɲɛ o kuma dumanw de don fɛn o fɛn ka di diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn n'a ka di siran a ɲɛ tubabuw ko ten ko c'est trop beau pour être vrai
O fana ye tiɲɛ ye, ko dunbaa banbali jate tɛ dɔn, merci donc jate filɛ foyi tɛ mande ni dunun ni dɔn tɛ, mande filɛ nin ye i bɛ don mande kɔnɔ mun de bɛ yen foyi, nka a ma tagama dɛ, a ma tagama, ɛ Sunjata bɛ se ka tagama cogo di Sasuma Berete, Berete ye faamaden ye wari b'a kun, sanu b'a kun, jama b'a kun, a ye moriw ta o waati moriw ka farin ni bi taw ye siɲɛ kɛmɛ, ɔnhɔn, a y'a d'u ma k'u sago kɛ u dɛsɛra ka Sunjata faga ba kɔnɔ de u y'a sen fila bɔ a kɔnɔ i ye kuma in faamu sisan donc o kuma foyi tɛ se k'a sen d'a ma sumaworo kante filɛ nin ye sumaworo kante masa sumaworo kante y'a dɔn parce que mɔgɔ tɛ manden min bɛ se ka sumaworo kante faga o mɔgɔ tɛ yen sumaworo kante bɔra manden ka taa kulukoro ka ba tigɛ guni ka taa kɛnɛguni fana cɛ ka taa musow furu yen ka kane ni mariko wolo ye n'i y'a mɛn mɔgɔ o mɔgɔ jamu ye kane sumaworo kante ka fanga kɔfɛ denw de don mariko fana y'a ka fanga kɔfɛ denw de ye sunjata ka fanga tiɲɛnen sunjata ka fanga tiɲɛnen sunjata taara k'a di kamaralakaw ma a dira kamaralakaw ma u y'a ka kulusijala bɔ a la a den minnu ka fɛgɛ u y'olu ta ka t'u bila sikaso o de ye goyita ye n'i y'a mɛn goyita sikaso dɔrɔn sunjata denw de don sunjata sara ka sɔrɔ minnu ma kɔgɔ n'u m'u bɔ u bɛ faga u taara olu de bila sikaso bon n'i bɛ sunjata denw ɲini sikaso goyitaw ani baɲangara keyitaw ani tɔnbɔkutu u taara dɔw di sɛkumari kabiru ma i tulo bɛ kuma in na voilà jatew filɛ tiɲɛ de fo maliyɛnw ka tiɲɛ de don an fara nkalon na an sɛgɛnna nkalon na aw t'a mɛn o parce que a tiɲɛ de bɛ fɔ a preuve bɛɛ de bɛ di anw de mansaw janfana ka bɔ mande an mɔgɔ saba fofana kaninjo janfara ka bɔ mande i b'a mɛn de ko fofana nana mande or que mande anw de ta ye anw de y'a sigi anw de y'a tɔgɔ da anw bɔra kadɔw bɔra kadɔ minnu ah. bɔra u b'a f'u ma ko ko kani bɔnzɔn kani bɔnzɔnw bɔra olu taara sigi baɲangara malo de ɲamakala olu tɛ se ka eh, eh, eh, ɲamakala k'olu diriger u tɛ jɛn n'a ye o de y'a to u bɔra manden kulubaliw gɛnna ka bɔ manden ko manden fanga laban mina laban kulubali baramangolo ni ɲamangolo gɛnna ka bɔ yen jɛgɛ y'u tigɛ jɛgɛ y'u tigɛ ba la baramangolo ye jɛgɛ dun kɛra kasanbara u taara kadɔw fɛ yen ɲamangolo y'i ban ka jɛgɛ dun u taara i sigi ɲamana o de den o de bɔnna kɛra bitɔn kulubali ye mande bɛɛ de nkalon kuma o kuma bi a bɛɛ nkalon ye san kɔnɔ an bɛ nkalon fɔ sa n'an bɛ sa an ka sa an b'a bɛɛ fɔ jama ye an bɛ fɔ balimamuso i ce weleli la nɛgɛjuru ye mugan mugan ni kelen fu fu tan ni kelen ka ɲɔgɔn bilasira ka hakili ɲuman di ɲɔgɔn ma yɛrɛ tilenna kakɔlɔ premier b'an bolo alasan fofana kuma b'i bolo oui n balimakɛ

74 00 72 35 n ce weleli la kakɔlɔ i ko ko jɔn de bɛ ala faamu i bɛ fɛ ka mun de fɔ o ye o y'i ka livre dɔ titre voilà n bɛ fɛ ka min de fɔ mɔgɔw ye misaliyala sɛ tɛ nin ye sɛ a cɛ ka ɲi hmm. a taamacogo cɛ ka ɲi kamalenba don hmm, hmm. mais ni sɛ mago b'a muso la a bɛ boli a muso nɔfɛ de ni sɛ mako bɛ ni sɛ mago b'a muso la a bɛ boli a muso nɔfɛ de
ni sɛ mako bɛ a muso la a bɛ boli a muso nɔfɛ de n'a bolila a muso nɔfɛ n'a y'a muso sɔrɔ sɛ sɛ dunukɔrɔ sɛ dunukɔrɔ n'a ye den min sɔrɔ ni sɛgɛ nana sɛgɛ bɛ n'o den ta Mais tɔnkɔnɔ muso b'a cɛ bisimila de a b'a cɛ fɛnkɛ n'a y'a cɛ bisimila donc maintenant ni cɛ sera a ma n'ale ye den sɔrɔ sɛgɛ bɛna pan tɔnkɔnɔ den kunna ka taa sɛ den ta ka yɛlɛn n'a ye o kuma fila ɲɛfɔli i bɛ se ka walawala ka ɲɛ wa ala ko ko k'ale b'an kalan n'an ka kɛwale de kɛwale minnu bɛ yira an na dugukolo sanfɛ an ɲɛ bɛ minnu na ni kɛwale minnu bɛ k'an ɲɛna ala de bɛ mɔgɔw kalan n'o ye don o don bɛɛ bɛ kalan ala ye maa o maa da dugukolo sanfɛ n'i ma sa n'i kunna i bɛ kalan tile min bɛ bɔ ka taa bin i ye min ye bi sini t'o ɲɔgɔn ye i ye kuma nin faamu wa i bɛ dɔ wɛrɛ de ye sini tulo bɛ kuma in na sisan donc maintenant maa min y'a kɛ ala ye k'a to ala kosɔn o ka du ani maa min y'a kɛ mɔgɔw la k'a k'a yɛrɛ la u ka du filaw tɛ se ka kɛ kelen ye voilà jate filɛ nin ye mɔgɔ min y'a kɛ a y'a kɛ a y'a kɛ mɔgɔw ye ala kosɔn tiɲɛ kan ani maa min y'a kɛ mɔgɔw la n'a ka se ye n'a ka fɛɛrɛ ye n'a ka hakili ye i ye kuma nin faamu sisan olu du filaw tɛ se ka kɛ kelen ye dɛ Ahan. i ye kuma nin faamu sisan donc ala ko de y'o ye ba komi sisan misi n bɛna misaliya dɔ d'i ma sisan mali kɔnɔ yan ni don o don i kunna sɔgɔmada fɛ k'a ye kɔrɔnfɛ eh, kɔ- kɛnɛmana bilenlen don i ɲɛ b'a la yɔrɔ bɛɛ bilenlen don i ye kuma nin faamu wa a bɛ kɛ komi tile brouillard bɛ yen mali kɔnɔ yan n'o kɛra dɔrɔn i bɛ se ka raka fila seli raka fila seli o bɛ den ɲɛnɛmaw de fagali la o waati o waati bɛ tɛmɛ dɔgɔkun fila i b'a ye du den ɲɛnɛma caman bɛ sa
aa an ma fɛn faamuya nin na dɛ I bɛ segin a yɔrɔnin kan n'i kunna sɔgɔmada fɛ n'i kunna sɔgɔmada fɛ a bɛ to ka kɛ san kɔnɔ a bɛ to ka kɛ nɛnɛ waati a bɛ to ka kɛ tuma dɔ la hali samiya waati yɔrɔ bɛɛ bɛ sin ka minɛ ka bila a yɛrɛ ma ten est-ce que i kuma fɔ brouillard bɛ kɛ yɔrɔ la visibilité bɛ réduit dɔɔnin a bɛ kɛ fonɛnɛ mais a bɛ kɛ a fiɲɛlama fɛ fɛnkɛ fonɛnɛ waati ninnu na yɔrɔ bɛɛ bɛ kɛ cogo dɔ la yen ten n'o kɛra dɔrɔn n'i bɛ se ala deli min na ala deli kɛ dɛ Est-ce que i ye kuma nin faamu, unhun, deux semaines o kɔfɛ i bɛ yaala Bamakɔ carréw kɔnɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman de sara, jɔn de bɛ k'o kɛ o ye Ala ka ko ye dɛ, Ala ka ko tɛ dɛ, un, Ala tɛ maa faa o,
bana de don, an yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn faa parce que Ala ko ko bɛɛ ye sababu ye ko o ko n'a bɛ na adamadenw yɛrɛ bɛ fagali min da ɲɔgɔn kan bi Ala t'o da mɔgɔw kan bilen, unhun, o kɔni o jɛlen, i ye kuma nin faamu accident minnu bɛ kɛ an ka siraw kan, ɛ n'i ye doma kelen ye ka étage kɔni jɔ karamɔgɔkɛ i b'a dɔn ko kɔni kɛra sa o, unhun. a mori jinɛtigi n'i y'o kelen ka étage jɔ ko kɛra dɛ n'a ma ko kɛ a t'a sɔrɔ n'i ye tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye ka tiɲɛ di mɔgɔ ma ka ka hinɛ mɔgɔ la komi ala y'a fɔ cogo min étage caman kɔni tɛ jɔ i bɛ dɔ jɔ mais a tɛ caya dɛ ni ala sɔnna ma ayiwa basi tɛ ɛɛ jɔn de b'a la faamu y'o fɔ ɲininkali minnu b'a kɔnɔ peut-être an bɛna essayer ka ɛɛ, o yakubaya dɔɔni i ko i ka ɲininkaliw la ɛɛ, ayiwa basi tɛ i b'a fɛ ka mun de fɔ eh, bisimilayi rahmani rahim kɔnɔ ani salat ibrahima Ah, bon, bon, disons, eh, non, euh, oui, oh, bon.
Bon, n'i ko bisimilayi rahmani rahim. Ahan. Ayi ko a non peut-être euh, o fili o fili ye ne yɛrɛ sɔrɔ. Voilà, bisimilayi rahmani rahim. Awɔ, i ko ko Allah le pur. Allah le pur.
Ahan.
Après, i ko tuguni une école de la vie qui comprend Dieu. Voilà, Après, i ko le ciel. le soleil voilà. après ko la lune après ko les étoiles ah. l'air voilà. uh -huh. nin bɛɛ lajɛlen bɛ min fɔ adamadenw ye mm -hmm. n y'o de sɛbɛn livre nin kɔnɔ mm -hmm. n ye bisimilayi min fɔ mm -hmm. bisimilayi nin filɛ nin mm. n'i tun y'an ka karamɔgɔw ɲininka mm -hmm. au lieu k'u k'a f'u ti fɛn dɔn mm. ou bien u t'a dɔn mm -hmm. u b'a f'i ye de ko n'an ko k'an b'a kɔrɔ f'i ye k'an bɛ bi tile bɛɛ k'a la k'a ti ban o est ce que o tɛ ban ye ɲɛfɔli ban ye non ban tɛ n'i ti fɛn min dɔn i b'a fɔ i t'a dɔn i b'a ɲini k'a dɔn i bɛ fɛn min dɔn i b'a fɔ mɔgɔw de ye mɔgɔw k'a dɔn min don bi kɔrɔ de ye ko la graine germante a kɔrɔ de ye ko si si min bɛ falen bi kɔrɔ de y'o ye bi bisimilayi kɔrɔ de ye ko an kun tɛ diɲɛ fan si ala y'an kɛ yen n'an kisɛ ye arahamani kɔrɔ ye nɛɛma min bɛ kisɛ in falen arahimi kɔrɔ ye alijɛnɛ layidu a banna Donc ye nin ye dɛ donc maa min dara nin saba la k'o de k'a fɔ alhamdulilayi rabil alamin alhamdulilayi rabil alamin kɔrɔ très simple min kan ka fɔ bamananden ye k'i k'a fɔ ko tanu bɛ ala ye ala min ta ye diɲɛ n'a kɔnɔfɛn ye n'a y'a kalifa silamɛ la silamɛ yɛrɛ ye jɔn ye laadiri min dara ala la ka layidu d'a ma parce que maa caman bɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah fɔ bɛɛ laadiri tɛ dɛ ɛ ne ko ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah ye ko ala de ye ko diya ne jɛnɛyakɛla o tɛ laadiri ye dɛ voilà donc jate filɛ arahamani arahimi min bɛ kuranɛ kɔnɔ o de bɛ na an ka fɛn ye o ko mun n'i y'i yɛrɛ dɔn ala ye hinɛ fitinin min k'i n'i yɛrɛ bɛ lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ ala ye hinɛ fitinin jumɛn de k'i ye a ye dɔnni d'i ma a ye kɛnɛya d'i ma a ye nafolo d'i ma a y'i bɔ dugu ɲɛnama na a y'i kɛ faama ye a y'i kɛ ɲɛmɔgɔ ye a ye sutura d'i ma a ye jama d'i ma ko n'i y'i yɛrɛ dɔn a kɔnɔ ko lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen ko k'i b'o sɔrɔ mm-hmm. maliki yawmidini ko jɔ don masakɛ de y'ale ala ye funu tɛ jɔn ma dimi tɛ jɔn ma fɛn t'i ta ye i tɛ se ka jurumu sɛbɛn mɔgɔ kan na i tɛ se ka baraji sɛbɛn mɔgɔ ye i ye kuma nin faamu wa i ye fɛn o fɛn kɛ tu es en mission commandée i ye fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ kɔlɔsilen don a bɛɛ sɛbɛnnen don wa i y'a min bɛɛ kɛ ni ala ŋaniya ye mɛlɛkɛw mana min ye u b'o sɛbɛn mais i b'a kɛ ni ŋaniya min ala yɛrɛ de b'o dɔn a bɛ taa di ala ma min kɛra ni eh, ŋaniya ɲuman ye o de bɛ bila i ka kɛsu kɔnɔ ala fɛ yen min kɛra ni ŋaniya ɲuman ye ala b'o bɔn hali n'a ka ɲi miliyɔn kelen dir'e ma k'e k'a di ala ma i ye waa kɛmɛ ni waa bi kɔnɔntɔn di ala ma waa kelen min ma di ala bi ban bɛɛ la o nɔfɛ o nɔfɛ parce que i ye janfa kɛ i y'a dɔn c'est pourquoi monde spirituel mɔgɔw b'a kuma fɔ eh, dans le monde spirituel pitié tɛ yen il y a pas de pitié là-bas i ye min kɛ i bi sara n'o de et puis i bi sara cash n'i ye fɛn kɛ n'a ɲɛna i b'a dɔn n'a ma ɲɛ i b'a dɔn i ye min kɛ i b'a dɔn a bɛ komi baganw ka zone ni bagan ye ala kuta kɛ dɔrɔn a bɛ sa sur place yen nɔ ala kuta fɛn ka tɛ yen n'i ye erreur kɛ dɔrɔn woyo bɛ taa n'i mais maa min t'a dɔn ale bɛ erreur kɛ n'a y'a dɔn don min ala bɛ yafa a ma mais e y'a dɔn e ka tila k'i tugu k'a kɛ ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ mɔgɔ min danaya kɔfɛ e ala danaya kɔfɛ n'i ye janfa i kan ka faga de voilà jate tɛ nin donc sisan an bɛna iyaka nabudu wa iyaka nasitayini idina sirata musitakima bon ala bɛ mun de fɔ yan k'i ka baara kɛ ni ala ɲɛsiranya ye n'i ye min sɔrɔ i ni mɔgɔw ka j'a la n'i ye tɔɔrɔ min sɔrɔ k'i to ale ala ka baara la i ka ale ala wele a b'i bɔ tɔɔrɔ la k'i bila siratigɛ tilennen kan nin bɛ fɛ ka mun de fɔ an ye yan ala b'a teriw dɔrɔn de dɛmɛ maa min bɛ ala ka baara la maa min sɔnna ka ala ka baara kɛ maa min sɔnna ka hinɛ mɔgɔw la ale ala kosɔn maa min sɔnna ka muso furu ale ala kosɔn maa min sɔnna k'a ni di ala ma ale ala b'o dɔrɔn de defa a banna donc ko caman bɛ k'a ɲɛna u b'a fɔ nin bɛɛ a bɛɛ bɛ kɛ ala ɲɛna mɔgɔ tɛ makari ko yira ala la o ayi ko eh, eh, eh, makariko kun fɔ yɔrɔ a fɔ a yira kun tɛ ala la parce que ale de y'a da ale de y'a sigi k'an bɛ dɔnkilidalaw fo u lamɛnli ka di ayiwa baasi tɛ i y'o fɔ sisan nka i bɛ fɛ ka mun de fɔ le ciel le soleil i bɛ fɛ ka mun de fɔ o yɔrɔ la bon an bɛ fɛ ka tile sankolo ani tile merci ɛɛ i b'a fɔ cogo di dɛ de tile u b'a fɔ cogo di de sankolo ale ye dugukolo cɛ de sankolo de bɛ ji bɔn dugukolo kan dugukolo bɛ falen i ye kuma nin faamu sisan bon tile tile de bɛ balo di diɲɛ ma ale de bɛ fanga di diɲɛ ma est ce que i ye kuma nin faamu ale de bɛ danfɛnw la ɲɛnajɛ tile de b'o kɛ mais ni tile dimina a bɛ na ni halakili ye o de ye ja ye ni tile hakɛ min kan ka bɔ ka yiri fɛn n'a tɛmɛn'o kan a b'a tiɲɛ mhm. ji hakɛ min kan ka to dugukolo sanfɛ ni tile bɔra kosɛbɛ a b'a évaporer a bɛ taa n'a ye ja bɛ na donc o y'a ye n'a ye kojugu kɛ ala ye danfɛn o danfɛn dan ka dan ma a bɛɛ lajɛlen n'i ye ala kuta o danfɛn b'i kɛlɛ n'i ye ala kuta tile b'i kɛlɛ n'i ye ala bato tile b'i nafa n'i ye ala bato ɛɛ b'a fɔ cogo yɛrɛ de bagan b'i i nafa n'i ye ala kuta bagan b'i kɛlɛ e b'a dɔn ko mɔgɔ min ka seli saga y'a faga karamɔgɔ e b'a dɔn o kɔnɔ o man ɲi dɛ a ka seli saga ɛ seli saga sirilen k'i tu k'i faga y'a dɔn o kɔnɔ o man ɲi dɛ a tigi ma taa seli a ɲɛkɔrɔ wa ah wala karamɔgɔ ɲɛ parce que n'i tora k'i kun biri k'i kun kɔrɔta a bɛ k'a kɔnɔ ko i bɛ k'i kɔtɔrɔma bɔ de k'a bɛna susu ɲɔgɔn kun est ce que a dɔ ma sɔrɔ o de se ma wala donc jate tɛ ne karamɔgɔ
bɛnkɛ ja ta y'a jɛ seli don ale taara a ɲɛ a ka seli saga
ko aa ko de tun ye sa tile aa i n'a fɔ sini seli bɛnkɛ ja taara fitiri seli saga kɛrɛfɛ saga ye kɔtɔrɔma bɔ a muso yɛrɛ nana a cɛ k'a fili ko saga bɛ ka fɔn se kan ale ɲɛna ne yɛrɛ tun ne ko la sunkolo yan
ala ka hɛrɛ caya d'accord donc euh, la lune maintenant n'o ye kalo ye ahan bon kalo filɛ nin ye kalo ye i b'a dɔn tile filɛ tile bɛ yeelen di mais a ka kalan mais kalo bɛ yeelen di a sumalen don donc o tuma maa min sera ka dɔnni di mɔgɔw ma dɔnni yɛrɛ yɛrɛ k'a di mɔgɔw la a di cogo ɲuman o bɛ komi kalo de est ce que i ye kuma nin faamu i b'a dɔn lanpan bɛ mana o a bɛ yelen di mɔgɔ ma mais tasuma b'a yɛrɛ kan dɛ a tɛ ka jeni tasuma e ka gɛrɛ a la ban i b'a sɔrɔ a ka kalan mais kalo bɛ yelen di mɔgɔw ma sumaya kɔnɔna na a kalo fana bɛ mɔgɔ furakɛ wa n'i ye ala kuta kalo b'i kɛlɛ n'i ye ala bato kalo b'i nafa kalo ka bɔ ka dɔn kɛ kalo yelen kɔrɔ a bɛ bana caman bɔn ka bɔ adamaden farikolo la ee aw tɛ kɛla bamakɔ yan tuguni dɛ kuran yelen ye kalo yelen tunun an na koyi mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn ko kalo yɛrɛ bɛ mɔgɔ yɛrɛ t'i kun kɔrɔta tuguni k'i bɛ kalo yelen ɲini kuran yelen ayiwa ni sayi bɛ mɔgɔ la n'u y'a fura ka kɛɲɛ u bɛ wulusogo dibilen d'i ma i b'i fa la ka si ka dɔn kɛ ni dugu jɛra sayi bɔra i fari la fura t'a la a fɔ yɔrɔ bɛɛ i tɛ malo k'i kɔnɔ fa wulusogo dibilen na ka si ka dɔn kɛ kalo yelen na n b'a f'i ye karamɔgɔkɛ i bɛ taa dɔgɔkun sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ u bɛ t'i joli la o b'a sɔrɔ sayi t'a la bilen yaya ko caman de b'an bolo yan mais a bɛɛ bɛ ka tunun tiɲɛ tɛ ka fɔ bon min fana ye problème ye mais ni den min ma lamɔ parce que an ka cɛkɔrɔba ninnu caman bɛ yen nka silamɛya kɔnɔ wulusogo bɛ dun wa bon silamɛya makurufu don makurufu ye kɔrɔ makurufu kɔrɔ de a kɔnnen don ah, sinon lɛ de haramunen don ɛ eh, mɔgɔ min bɛ gɔn sogo dun o bɛ lakali cogo di gɔn sogo yɛrɛ fana ye makurufu de ye awa a kuma kɔni bɛ sa dɛ ah, d'accord makurufu a faamuna eh, sisan i ye kalo fɔ i ko ko kalo yelen bɛ mɔgɔ furakɛ mm. tile bɛ mɔgɔ furakɛ cogo min na kalo yelen fana bɛ mɔgɔ furakɛ ten hmm. parce que tile bɛ yɛlɛma ka kɛ vitamine D k'i golo dɛmɛ a k'i fin o ye farafin de ko ye dɛ n'i b'a fɛ k'a faamu yɛrɛ eh, bagan o bagan n'a finnen don a sogo ka timi ni bagan min sogo jɛlen don ni suraka nana saga san yɔrɔ la a bɛ saga finman de san wa misi finman kolo ka kɛnɛ ni misi jɛman kolo ye Ɛ mun de y'o kɛ parce que fiman de bɛ chaleur sama fiman bɛ tile chaleur de sama k'a yɛrɛ dɛmɛ n'a ye fɛn o fɛn finnen don o bɛ tile de sama hali n'i b'a fɛ bidɔn fiman n'i ye ji k'a la k'a bila tile la a bɛ kalaya joona ka tɛmɛ bidɔn jɛman kan a an ka seli saga ninnu saga jɛman san de ka d'an ye ka tɛmɛ fiman kan dɛ o kɔni o bɛ kunkolo de kɔnɔ o bɛ kunkolo de kɔnɔ ayiwa baasi tɛ i ko les nuages le coq non les étoiles et l'air lolo ani fiɲɛ ahan
bon dolo filɛ nin ye dolo ye kalanfɛn de ye ni u y'i kalan dolo la n'i ye dolo dɔn i bɛ ko caman ɲɛnabɔ i bɛ ko caman ye wa i tɛ tunu a b'i bɔ t- fili la a bɛ tila ka sira jir'i la I ye kuma nin faamu sisan donc o tuma dolo fana kalan spécial de b'a dan na n'i b'a fɛ k'a approfondi dolo kalannaw bɛ yen i ye kuma nin faamu n ye dolo ta k'a jira mɔgɔw la dolo tɛ sankolo la gansan a bɛ sankolo la kun dɔ de la bon a bɛ yen kun min na i kan k'o ɲini k'o dɔn yɔrɔ bɛɛ n'a ta kɛcogo don tɛ tiɲɛ ye voilà
ayiwa basi tɛ fiɲɛ dun fiɲɛ wa fiɲɛ ye ji de ye ji yɛlɛmɛnen de bɛ kɛ fiɲɛ ye ni ji tile gosira ji kan ka ji gazi a bɛ yɛlɛ awɔ l'évaporation de bɛ kɛ fiɲɛ ye voilà mais ni fiɲɛ bɛ fɛ k'i kɛlɛ ni ala kuta fiɲɛ bi a bɛ dugu kɔnɔ a bɛ ka mɔgɔw faga jamanaw kan y'a ye ji ni fiɲɛ maa o maa ni ala kuta i ye ala kuta k'i to yɔrɔ min ala bɛ se k'i kɛlɛ n'i yɛrɛ ka fɛn i ka fɛn yetaw ye fɛn minnu tun kololen don b'i ye kololen don ye olu bɛ tila ka k'i kɛlɛfɛn ye k'i fa i yɛrɛ ɲɛna pour que i ka hakili sɔrɔ
a bɛ faamu kabanɔgɔ nka kaba kabanɔgɔ ni shɛ fana bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa bon kaba kabanɔgɔ ye danfɛn ye shɛ ye danfɛn bɛɛ bɛ mission commandée de la donc danfɛn o danfɛn bɛ dugukolo sanfɛ bɛɛ bɛ mission commandée de la i bɛ mission min na mission nin a jateminɛlen don dɔ de fɛ wa n'i y'a kɛ fana sara de b'a la donc olu tɛ se ka ala kuta n bɛ fɛ maliyɛnw ka bɔ di kala ma u sigilen bɛ yɔrɔ min na u jɔlen fɛn minnu b'u kɛrɛfɛ toute image est un message yɔrɔ o yɔrɔ ci dɔ de bɛ ka d'u ma pour que i ka bɔ kodɔnbali la f'i ka se k'o ci ninnu de kɔrɔ dɔn n'i y'o ci ninnu kɔrɔ dɔn dɔrɔn i bɛ lafiya i bɛ ala ye i bɛ ala faamu ɔ i kan ka kɛwale min kɛ i b'o dɔn E m'a ye so filɛ nin ye ni so bɛna bin sisan so tɛ bin a bara n'a ma mankan bɔ wa mɔgɔ minnu bɛ mankan dɔn olu b'a fɛnkɛ ni mɔgɔ bɛna sa du kɔnɔ sisan ni jakuma nana n'a jakuma bɛ du kɔnɔ ni mɔgɔ bɛ sa a tɛ to yen a bɛ bɔ a bɛ tile damadɔ kɛ ka sa ni wulu mɔgɔ bɛ sa du kɔnɔ wulu b'a taamasere jira bon toute image est un message fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ fɛn dɔ bɛna message jira denmisɛnninw b'a jira wuluw b'a jira est-ce que i ye kuma nin faamu dɔw mm-hmm. yɛrɛ bɛ su kasa mɛn olu minnu dɔw bɛ yen nun sugu dɔ b'olu bolo olu bɛ na yɔrɔ yɛrɛ la u b'a dɔn ko su bɛna bɔ yan parce que su kasa bɛ bɔ yen mm-hmm. donc y'a ye bon dɔnni ka di dɔnni ka ɲi mais maliyɛnw bannen don dɔnni ɲini de ma mm-hmm. dɔnni bɛɛ de bi yan a camanba de a ɲuman ɲuman a yɛrɛ yɛrɛ a camanba de bi yan mɛ maliyɛnw ti k'a ɲini mun na eh, ni nkalon cayara maa kunkolo kɔnɔ ni nkalon tigɛra i ti taa fan dɔn nkalon tigɛra maa o maa a ti se ka baara kɛ a bɛ to munumunu de la ni tiɲɛ fɔra i ye ka tiɲɛ yir'i la tiɲɛ ka kunan den min lamɔna lafiya la ni den min lamɔna baara la n'u kɔrɔla o kɔrɔcogo ye kelen ye u tɛ kelen ye maa min tilenna ka boli n'a nana da a bɛ sunɔgɔ maa min tilenna lafiya la ni su kora a tɛ sunɔgɔ dɛ sunɔgɔ man di dɛ bon ala ko ko ni maa min bɛ nkalon tigɛ n'a ye nkalon tigɛ ka se degré dɔ la a bɛ sunɔgɔ bɔs'a la a tɛ sunɔgɔ f'a k'a san ka sunɔgɔ san a bɛ sunɔgɔ san n'a ma fura ta a ma fɛn wɛrɛ kɛ a tɛ sunɔgɔ
i ko lɛ le porc lɛ ye danfɛn de ala y'a yira an na ko an ka lɛ lɛ bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ dun lɛ bɛ bonya ka hakɛ min sɔrɔ lɛ sogo yɛrɛ bɛ cogo min na lɛ b'a fɔ mɔgɔ ye k'ale sogo haramelen don parce que fɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la maa o maa bɛ lɛ dun a tɛ keleya ala bɛ keleya ta ka b'i dusukun na pewu i tɛ keleya i muso la i ka keleya bɛ dɔgɔya quoi dɔnku ni ko min kɛra e b'a fɔ nin kɛra karisa de la a ma kɛ ne na e bɛ dɛmɛ cogo di
mɔgɔ o mɔgɔ bɛ lɛ dun i tɛ keleya tɛ keleya a bɛ keleya ban adamaden na pewu wa lɛ fana ye dantɛmɛ taamasire de ye parce que lɛ kɛcogo ye dantɛmɛ de ye a bɛ bonya cogo ma n'a bɛ dumuni dun baganw bɛ min dun u tɛ min dun ale kelen b'o bɛɛ dun hali n'a ye adamaden sɔrɔ a b'a dun i ko gɔn hmm. o fana sɛbɛnlen don gɔn ta y'a la jumɛn ye gɔnfin tɛ gɔnfin ka adamaden k'u yɛrɛ yira u yɛrɛ la gɔnfin filɛ nin a bɛ kungo kɔnɔ ale muso b'a bolo den b'a bolo a n'an bɔlen don an bɛ min bɛɛ kɛ a b'a bɛɛ kɛ mɛ anw bɛ se k'an tilen ale tɛ se k'a tilen ni su kora gɔn tɛ yeli kɛ wa gɔn den t'a ta a tɛ fini san a ye gɔn tɛ se ka so dilan yɛrɛ i ye kuma nin faamu dɔnku ala dun y'o bɛɛ kɛ adamaden ye adamaden k'i suma gɔn na a k'a dɔn ko ala ye hɛrɛ k'a ye a ye hɛrɛ min k'a ye a k'a yɔrɔ dɔn hɛrɛ in kɔnɔ e tulo bɛ kuma na sisan voilà jate filɛ nin ye a bɛ faamu ala ka hɛrɛw caya ɛɛ n'an ye liburu in kɔnɔna lajɛ an b'an pan kelen fila an bɛna se euh, mon père tu as dit mon père la connaissance de soi l'ami de Dieu chauve-souris mm. péché la mort e ka kuma kan e ka saya kuma saya kan sa

I ye kuma ni faamu sisan e min delila ka fi ɲɛna ni kɛnɛ ye foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min ka jugu ka tɛmɛ saya kan a tɛ yen maloya kuma f'i y'a kɛ kulonkɛ kuma an bɛ ɲɔgɔn dɛgɛ ko saya ka fisa malo ye nkalon n'i malola e ka Jikɔrɔnin taa Wɛnsɛndugu olu b'i kɛ alimami ye n'i sara a banna de A ye kuma in mɛn sisan dɛ saya ye wajibili laban de ye i ɲɛ bɛ mɔgɔ la a bɛ taama a bɛ lamaga a bɛ na da i kɛrɛfɛ a sen tɛ taa a bolo tɛ taa a tɛ kɔrɔbaya bilen a tɛ dumuni kɛ bilen a golo tɛ se ka fɛnkɛ bilen a bɛ tile fila kɛ a bɛ toli tile sabanan a kasa b'i tɔɔrɔ est-ce que i ye kuma faamu a ɲɛw bɛ funu k'a jira e la k'e yɛrɛ bɛna kɛ ne nin de ye don dɔ la ɛ karamɔgɔ e dun b'a dɔn n'e sara e fa tɛ taa e fa tɛ se ka taa i di tubabuw ma o k'i balo e n'e mana tubabu kɛ ala ye o la o baara ma nɔgɔ sa dɛ e maa o maa sara bɛɛ an ma deli k'a mɛn ko karisa sara k'u taara di tubabuw ma an ma deli k'a mɛn karisa sara k'u taara di jinɛw ma an ma mɛn karisa sara k'u taara di musow ma k'u taara di eh, wari n'i sara u bɛ t'i ɲɛsin dingɛ de ma n'i sara et puis fana i t'a dɔn farafin su dingɛ arabu su dingɛ tubabu su dingɛ merci et puis n'i sara fana mhm. problème ye min ye i ka di i ka di maa min yanni i ka sa n'i sara o bɛ ban i na wa n'i taara kaburu na maa si t'a fɔ e eh, karisa sara an tun bɛ ɲɔgɔn fɛ cɛ an fana ka don a nɔfɛ kaburu kɔnɔ maa si t'o fɔ mm-hmm, mm-hmm. y'a ye o de la n ye poyi dɔ sɛbɛn n ko eh, i mana na diɲɛ na i k'i cɛsiri lahara taabaw bɛ kan ka taa u tɛ se ka segin yan setani mɔgɔw b'an sen kɔrɔ u tɛ se k'an mago ɲɛ ala ɲinibaaw bɛ ala bolo maa tɛ se k'olu malo dugukolo sanfɛ bilasirabaaw tɛ tɛmɛ dankun kan ni mɔgɔw bɛ t'i bila u bɛ t'i bila kaburu sanfɛ dɔrɔn ka segin a banna donc e n'i ka tiɲɛ e ni min jiginna kaburu kɔnɔ i bɛ t'o de ɲɛfɔ ala ye n'e ye haramu ta ka t'i ka du balo ko parce que ko mɔgɔw bɛna fɔ ko kɔngɔ b'i ka denbaya la n'i ye e ye nkalon tigɛ ko parce que ko n'e ma nkalon tigɛ e tɛ balo e est-ce que i ye kuma nin faamu i ye yɛrɛ ninnu faamu sisan ka siran adamaden ye k'i ɲɛ don ala la ka siran mɔgɔw ye k'i ɲɛ don ala la karamɔgɔ kabako don dɛ ɔ saya ye wa wasa bɔ wajili la maa o maa ni mɔgɔ sara i ɲɛ na mɔgɔ sara i bolo i kan ka hakili sɔrɔ i kan ka miiri i kan ka ala dɔn i k'a dɔn ko ala bɛ yen nkalon min bɛ tigɛ diɲɛ na i k'i jija k'i sen b'o la nkalontigɛla ninnu b'a dɔn ko i mana farinya cogo o cogo i mana kɛ mɔgɔ fagala ye cogo o cogo don dɔ la b'a fɔ i yɛrɛ bɛ sa o o de tiɲɛ wa nkalon in kɔrɔ bɛ dɔn don dɔ la nkalon nkalon n'a tigɛra diɲɛ na ala tɛ nkalontigɛla faga bada fo k'a malo n'i ye ala ko nkalon da yɛrɛ la ala t'i faga n'a m'i malo ɛ n'e y'a fɔ e fa ye ka nkalon tigɛ ko muso ti- muso b'e bolo ka sɔrɔ muso t'i bolo karamɔgɔ i bɛ malo la dɛ o tɛ tiɲɛ ye n'i fa y'i ka na ni muso ye n'e taara sungurun min ta ka na ni furu ma kɛ don dɔ la a somɔgɔw bɛ na a nɔfɛ dɛ u bɛ taa n'a ye u bɛ taa n'a ye e fa b'i ɲininka ko n buramuso bɛ min ɔhɔ o y'a sɔrɔ i buramuso taara ɛɛ o y'o ye an bɛ peut-être kuma kuncɛ ni min ye o ye de ka ɛɛ i kumana saya kan ɔ an bɛ se ka min fana fɔ min ka kan ka c'est-à-dire i ko eva kaso ani satan c'est-à-dire ko évasons-nous de la prison du satan n ko an ka bɔ sitanɛ ka kaso la sitanɛ ye kaso de dilan kaso in labɛnnen don jɔn de bɛ don a la maa min b'a ni dungo nɔfɛ jɔn de bɛ don a la maa min ni ka d'a ye parce que fɛn dɔ de bɛ yen mɔgɔw m'a faamu ala ka cikan bɛ na kunkolo sɛmɛ de la mm. sitanɛ ka cikan de bɛ dusukun na ni dusukun sera hakili la mm-hmm. a mm-hmm. o y'i donnen ye kaso la mm. i ni conscience bɛ kɛlɛ mm. a b'i taden cɛ i kɔnɔ mm-hmm. bon ni hakili sera dusu la o y'i lafiyalen ye i ni conscience bɛnnen o y'i suturalen ye a y'i ka te filɛ nin
nɛgɛjuru ye mugan mugan ni kelen fu ni fu tan ni kelen an b'a lajɛ wagatinin tɔ ye miniti fila dɔrɔn an n'an balimaw ka se ka fɛn dɔ fɔ yɛrɛ tilenna ayiwa o taara nɛgɛjuru ye mugan mugan ni kelen fu ni fu tan ni kelen kakɔlɔ premier tulo b'i la Alo, a ni su. oui Nba ça va. Aa, N ka foli b'aw ye. radio radio in dɛ Ahan.
Ka foli b'aw ye. Anhan. Ɛɛ karamɔgɔ ye yɔrɔ dɔ fɔ. Anhan. A ko wulu sogo ko makurufu don. Unhun. Oui o bɛ fɔ mais makurufu u b'a fɔ hali jakuma sogo fana ma ko makurufu don. Unhun. Ɛɛ dɔnnikɛlaw yɔrɔ la. Unhun. Makurufu ye fila de ye. Unhun. U b'a fɔ wa makuruhun ala tanzihi fɛn dɔ bɛ yen a kɔnnen don haramuya sira kan dɔw kɔnnen don saniya sira kan i b'a fɔ an fɛ yan Sanɔ Lamini e n'i terikɛ walima i dɔgɔnin i baden surun dɔ ka muso bila e ka t'o ɲini furu la a dɔw la o muso in ayiwa a furuli bɛ bɛn diinɛ kɔnɔ i k'a furu baasi t'a la nka adamadenya sira fɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o la a bɛ fɔ ko makuruhun ala tanzihi o caman saniya ka bɔ nin maa nin ye fɛn kɔnnen de ye o caman bɛ an ka adamadenya kɔnɔ ka taa voilà donc a haramuyalen tɛ Makuruhu yɛrɛ fɛn kɔnnen de ye haramu ka fɛn kɔnnen tɛ ka saniya ka fɛn kɔnnen don parce que n'a hala munumunu na bɛnbaliya mana na silamɛya tɛ bɛnbaliya fɛ o t'a fɛ silamɛ bɛnbaliya man ɲi voilà donc mais wulu ale fana jatelen bɛ baganw na bagan minnu fɔra k'a fɔ sogo haramuyalen don an kana dun fɛn o fɛn ye amadu b'a fɔ gɛlɛ ɲin jan min b'a da kɔnɔ i n'a fɔ waraba fɛn o fɛn de bɛ fagali kɛ ni ɲin ye k'a dun olu b' olu la olu b'o la wa
jakuma b'a la hali kungo wuluni dɔ bɛ yen n y'a ye yɔrɔ dɔ la u b'a dun ko makurufu don hali so kɔnɔ fali ko makurufu don mais ninnu bɛɛ makurufu ye haramu ka makurufu don gɛlɛtigi min sɔn kɛra min ma k'an k'a dun silamɛya la o dan ye namakɔrɔ dɔrɔn de suruku suruku silamɛya la suruku sogo bɛ dun baasi t'a la
nka tɔ ninnu bɛɛ bɛ don haramu kɔnɔ
ala k'an kisi o ma ala k'an kisi o bɛɛ bɛ don haramu kɔnɔ tɔ bɛɛ bon donc ɛɛ wulu yɛrɛ silamɛ caman bɛ yen u t'a dɔn n'o tɛ hali i tɛ wulu mara i ka du kɔnɔ ka d'a kan n'a b'i ka du kɔnɔ hinɛ malika tɛ jigi yen wa don o don fana i bɛ bɔnɛ kiratu kelen baraji la a bɛ komi n'i ko kuluba min filɛ an da la don o don o ɲɔgɔn bɛ tigɛ ka b'i ka ɲumanw na n'an m'a kɛ wari ye mɔgɔ caman t'a faamu e bɛ tilen boliboli la i tɛ kɛmɛ fila sɔrɔ mais e bɛna waa kelen kasaara sɔrɔ i ka du kɔnɔ k'o dugu in bila
ɛ wulu marali de b'o kɛ wulu marali de b'o las'i ma ɛ wulu marali kɔnnen don kuranɛ kɔnɔ wa wa wulu awa kura silamɛya yɛrɛ de tɛ sɔn a ma sarati de b'a la kira tun kira tun ye yamaruya di ko wulu bɛɛ ka faga allahumma salli alayhi wa alihi wa sallim o kɔfɛ nasugu nana k'a fɔ wulu fana ye ɛwa nation dɔ de ye nka a bɛ mara ni condition de i bɛ donso ye i b'i ka donso daga la i bɛ se k'a mara i ka kungoda la i b'i ka donsoya kɛ n'a ye i ye bagangɛnna ye wa i ka wɛrɛ da la i ka misiw a bɛ t'u nɔfɛ walima i ka bagan misiw a bɛ t'u nɔfɛ kungo kɔnɔ ka taa u gɛn n'a nana a bɛ dan wɛrɛ la i b'a ka dumuni d'a ma ne yɛrɛ o ɲɔgɔn ye n ɲɛ na hali o wulu in den tiɲɛnen don o kɛlen k'o faga a ye ne yɛrɛ tɔɔrɔ a tɛ na so fewu a bɛ wɛrɛ da la a bɛ taa ni misiw ye ni tile sera yɔrɔ dɔ la selifana tuma a bɛ boli ka na wɛrɛ la a bɛna ji min ka segin ka taa baganw yɛlɛma ka na n'u ye wala a bɛna a ka dumuni sɔrɔ a b'o dun wulunin walima fana a bɛ dumuni dun a sabanan ni sɛnɛkɛyɔrɔ b'i bolo i bɛ siran fɛnw kana n'a tiɲɛ se ka taa bila i ka foro kɛrɛfɛ a bɛ munumunu ka foro munumunu walasa tiɲɛnikɛfɛnw kana don a la i ka i dan ye mɔgɔ sen kɔrɔ a bɛ mankan ci mɔgɔw la fɛn dɔ bɛ a tɛ sɔn k'a k'i yɛrɛ ka so mais a bɛ taa kɛ wali wali sirabaw kan n yɛrɛ ka jɔ a la a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ Donc silamɛya y'a haramuya ni yɔrɔ in na i ka mara mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kan ka mara o de ye haramu ye k'a mara mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ o de ye haramu ye wa ka sogo dun de haramu ye a marali tan kun ko min b'a da ko don a bɛ perdre kiratu kelen baraji la o ye tiɲɛ minɛ parce que n'i y'a mara n'i m'a mara ka ɲɛ so kɔnɔ n'i y'a to a bɛ bɔ kɛnɛ ma a bɛ se k'o si ma ka tɔɲɔli kɛ ka taa kɛ
merci bɛn n'i y'a mara so kɔnɔ k'a mara ka so dilan a ye wulu dɔ bɛ a tɛ bo kɛ fo lɛri ka se i bɛna fɛn d'a ma a bɛ bo kɛ a tɛ mɔgɔ ka dumuni dun b'a mankan fana maîtriser bawo a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ ni mankan ye. Merci o bɛɛ b'a la bon ne hakili la wulu ka eh, haramuli bi a mara cogo de bolo. Voilà donc o de la ko sira di dira mɔgɔ saba de ma minnu bɛ se k'a mara. Mm. o la a tɔɔrɔ bɛ mabɔ mɔgɔw la kosɛbɛ Voilà, d'accord, merci. jamu ɲuman voilà fofana a bɛ faamu i fofana i dɔ wɛrɛ kakɔlɔ premier ah oui ayiwa ka fo yɛrɛ da Ah, merci Abida, ala ka i ɲɛ wele. jamu in nafa ka bon kosɛbɛ voilà merci kakɔlɔ ayiwa an b'a premier ɲini karamɔgɔ fɛ ni surukusogo bɛ se ka wulusogo remplacer sayitɔw fɛ o bɛ diya n ye ah d'accord
Ayiwa fura kɔni ye fura ye suruku sogo ma fɔ wulu sogo de fɔra o tɛ nɛgɛjuru ye mugan mugan ni kelen fu ni fu tan ni kelen kakɔlɔ premier tulo b'i la hɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo ne tun b'a fɛ ka karamɔgɔ ɲininka quoi taraweleya fɔlɔ mɔgɔ min na mande
taraweleya fɔlɔla eh, damasa ni damasa wulanba olu de kɛra tarawele k'u taara wele ka na do sigi faga mhm. olu tun ye jaguragaw de ye u bɔra jaguraga la ka kɛ tarawele o de kɔrɔ mhm. jaguragaw de tun don mhm. mais est ce que u tɛ jamu wɛrɛ f'u la yanni jaguraga cɛ bon jaguraga in de bɛ f'u ma

o diyara n ye ala k'o dugawu minɛ
nɛgɛjuru ye mugan mugan ni kelen fu ni fu tan ni kelen o ye mɔgɔ laban ye yɛrɛ tilenna ka kɔlɔ premier sɛgɛnna sufɛ mɔgɔ tɛ hakilila dɔ di ale a kumana saya kan Bon saya juguman yɔrɔ ne m'a ye, unhun, ne bɛ k'a ye ko saya ye kojugu ye abada parce que n'i t'i taga yɔrɔ dɔn, un, i bɛ se ka siran saya ɲɛ, un, n'i taara i bɛ taa jahanama na wa, un, i bɛ taa alijana na wa n'i t'o kɔni dɔn, un, i bɛ se ka siran saya ɲɛ, un, bon o ye kelen ye Ala ko, un, adamadenw aw ma fɛn da Aw bɛ se ka ne ala ka fɛn dalen kɛ fɛn haramuyalen ye cogo di e adamaden ma foyi da e yɛrɛ ye danfɛn ye ka ala ka fɛn dalen kɛ fɛn haramuyalen ye cogo di sa a ka gɛlɛn donc ne bɛ nin hakilila fila di aw ma
merci ala ka sababu ɲuman k'a ye
A bɛ fɛ ka mun de fɔ fofana bon a bɛ fɛ ka kuma min fɔ ɛɛ a bɛ fɛ an ka débat diya a bɛ fɛ ka argumenter ka kumasi k'a la pour que a ka diya kosɛbɛ voilà a bɛ fɛ hakilimaw de bɛ kulu kun cɛ dɔ fo ye kuma laban b'i bolo an bɛ k'an bɛn da
aa bon n bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma n bɛ bɛɛ fo bon n bɛ ko karamɔgɔ bɛfɔ ko ten ko maa kana n'i ye tiɲɛ fɔ i kana yafa ɲini mɔgɔ fɛ a digira minnu na ɔ ne don ne ne yafa karamɔgɔ bɛfɔ ye sakolaka de ye ale fa ye mɔgɔ fagala de ye ne don an tuubira ka don silamɛya la sisan an denw don sakolakaw ka cɛkɔrɔba de ye anw ye wa an bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ kuma in taara mɔgɔ minnu fɛ ka tɔɔrɔ sira fɛ mais an y'a dabɔ de maliyɛnw ka bɔ tiɲɛ kalama min b'i kun kan n'i bɔra tiɲɛ kalama i kan ka min kɛ i b'o dɔn bon i ye kuma min mɛn i kan ka bɔ ni faamu min ye i b'o dɔn diɲɛlatigɛ la tiɲɛ bɛ fɔ tiɲɛ de ka kunan ala ye fɛn min dan ka na dugukolo kan n'a ka kunan tiɲɛ de don tiɲɛ ka kunan tiɲɛ t'i baden fɛn ye mais tiɲɛ de kan ka fɔ ni tiɲɛ ma fɔ mɔgɔ ye hakiliban tɛ se ka ban ni nkalon tigɛr'i ye i tɛ taa o ni karamɔgɔ k'i ma karisa taa jama min sɔgɔ n'i taara n'i ma jama ye i bɛ segin ka na mm. n'i taara n'i ye jama ye jama yɛrɛ ye min ye fɔlɔ i bɛ taa lajɛ fɔlɔ n'a ka ɲi n'a ka ɲi a bɛ feere da min na i b'o ɲɛɲini n'i y'o ɲɛ sɔrɔ kuma i sɔrɔ na karamɔgɔ sɔn mm-hmm. donc maintenant o ye hɛrɛ ye donc maintenant f'an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye mali ko in na ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mali ko la mali sigi cogo la mali da cogo la mali wuli cogo la pour que an bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ hmm. maliyɛn dɔw yɛrɛ jigi tigɛlen don mali ko la dɔw yɛrɛ ko ten ko mali ko yɛrɛ bɛɛ ka ci yɛrɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ y'a dɔn o ye jigi tigɛ dan ye hmm. ni adamaden jigi mana tigɛ f'i jigi ka tigɛ i faso la fɛn min ɲɔgɔn i t'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bolo i t'a sɔrɔ i taara yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa kɛ dunan ye Donc Ala ka sababu ɲuman k'an ye. Amina. An b'aw bɛɛ lajɛlen fo. Unhun. Ala k'an kelen kelen wuli se. N'Ala sɔnna. Ala ka banabaatɔw ka bana kɛnɛya. Ami. Ala k'an garisɛgɛ hɛrɛ la. Ami. Ala k'an sutura. Ami. Ni tɛ saya sutura ye. Ami. Ala k'an bɛɛ don alijɛnɛ na. Ami. Ala k'o duwawu minɛ. Ayiwa kɔrɔ yan ka don. Un. Kuma tɛ. Awɔ. Alasani tilala kuma la. Unhun. An b'i yɛrɛ fo. Unhun. Kuma laban b'i bolo. Ɛɛ min ye Alasani ka livre ye. Unhun. Ɔ kɔmi dɔw bɛ e bolo ɔ su dɔw bɛ ne yɛrɛ ne bolo sisan dɔn ko ne bɛ se kan nɛgɛ juruuru sira di ni minnu bɛ se ka tɛmɛ i fɛ tɛmɛ fɛ ka wala nama kɛ tɔɔrɔ ye dɔn ko ye sɔsɛ karasi karasɛ karasi n bɛ se ka ka sɔsɛ karasi 47 46 an bɛ tɔntɔn wele jalo fo kosɛbɛ kosɛbɛ k'a barika tɛ la a nana samedi caman na walasa baro ka diya tu tu gosi woro ayiwa a k'an ɲuman bɔ su la